saya bɛ s'a ma don min o k'a sɔrɔ mɛlɛkɛw yɛrɛ kun bɛ ka nisɔndiya dɔ boloda ka a ni kunbɛn sanfɛ ɔ nin de ye ɲɛnamaya la hɛrɛ ye mɛ n'i sara ka sɔrɔ i ni ala man di i sara ka sɔrɔ i dusukun man ɲi i sara ka sɔrɔ i ni mɛlɛkɛw tɛ ɲɔgɔn fɛ i sara ka sɔrɔ baara tɛ baara ɲuman ye i sara ka sɔrɔ i tɔgɔ sɛbɛnnen don jahanama kɔnɔ denw ka lisi de la balimakɛ nin de ta tiɲɛ k'i ta tiɲɛ diɲɛ na k'i ta tiɲɛ kiyama so fila ta tiɲɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o ma

aa bilal le filɛ seliwelelaw ka ɲɛmaa diɲɛ kɔnɔ ani seliwelelaw ka ɲɛmaa ayiwa kiyama kɛnɛ kan maa fɔlɔ min y'i jɔ ka seli wele ka maaw wele ka na misiri kɔnɔna la bilal de don o de kama ni ne ye farafin ye ka tigɛ a yɛrɛ la farafin ka ɲugun a yɛrɛ la farafin ka jɔn a yɛrɛ la farafin ka taa a farikolo nin bunaki ko jɛya de ka d'ale ye aa hinɛtɔ ko belebeleba don farafinw ye sara belebelebaw de cɛ silamɛya kɔnɔ fo ka taa se ala kira yɛrɛ ko bilali ma sallallahu alaihi wasallam a ko bilal e bɛ baara ɲuman jumɛn de kɛ ni ne t'o kalama bilal ko kira ma k'o ye mun ye a ko ala kɛtɔ ka ne don arijinɛ kɔnɔ ne ye senkan dɔ de mɛn n ɲɛ ne yɛrɛ bolo ko n fɔlɔ de dontɔ don mɛ ne tulo bɛ senkan dɔ la ɔ ale ye mɛlɛkɛ ɲininka sa ko nin ye jɔn de senkan ye e ko nin y'i ka sahaba dɔ yɛrɛ ye min tɔgɔ ko bilal ye n'a b'i ka seli wele k'o de ye nin ye ɔ nin fɔlen kira ye sa ala ka ciden nalen a ye bilal ɲininka ko bilal ne ko e bɛ baara ɲuman jumɛn kɛ n'o baara ɲuman jigiyalen don ala fɛ yen ɛ bilali ko kira ma ko n ma nin faamu kira ko hun n dontɔ arijinɛ kɔnɔ n ye mankan dɔ mɛn yen a fɔra k'e de senkan don bilali ko ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ne tɛ baara ɲuman si kɛ kira k'o bɛ dogo e la walima e tɛ min ɲɔgɔn kɛ ɔ mɛ kira kuma dɔ la ne kɔni ye fɛn dɔ wajibiya n yɛrɛ kan ni ne ye seliji ta kuma o kuma n bɛ jɔko fila seli ka tugu n ka o seliji la waati o waati ni n ye seliji ta n bɛ jɔko fila de seli ka tugu o seliji la k'a bɛ sɔn ka k'o ye dɛ ala kira ko n b'a jigi ko nin de don dɔnikɛlaw ye hadisa nin ta k'a bila mugutɛmɛ kɔnɔ k'a tɛntɛn ka taa min y'a kɔnɔ maa tɛna don ala kira ɲɛ arijinɛ kɔnɔ dɛ sallallahu alaihi wasallam mɛ nin ye bonya dɔ ye ala ye min da bilali kan k'a sababuya kɛ bilali yɛrɛ ka baara ɲuman ye o tuma na an fana k'an hakili to nin baaraw n'a ɲɔgɔnnaw la mɛ nin fɔra mɔgɔ min ma o ye finman de n'o de ye bilal ye halisa an bɛ k'a fɔ o de ma ko jɔn bilal an t'a ko kalama bilal ni jɔnya ka jan kosɛbɛ eh, ni maa bɔra silamɛ eh, kafiriya la ka kɛ silamɛ ye halisa an b'o tigi wele ko kafiri wa eh, ni maa bɔra cɛganaya la ka kɛ musotigi ye halisa an b'o tigi wele k'a fɔ ko cɛgana wa bilali kun ye jɔn ye mɛ nka a kan hɔrɔnyara de ka bɔ jɔnya la ka kɛ hɔrɔn ye abubakar siriki de y'a kan hɔrɔnya umaru bun hatabi yɛrɛ ni bilali kun mana ɲɔgɔn ye kuma o kuma a b'a fɔ ko bilalun sayiduna atakahu sayiduna ko bilali y'an ka ɲɛmaa ye an ka ɲɛmaa wɛrɛ de fana bilali kan hɔrɔnya n'o ye abubakar siriki radiyallahu anhu o tuma an balimakɛ an balimamuso maa kana fɔ bilali ma ko jɔn bilali dɛ fo n'a kɛra ala ka jɔn ye n'o tɛ maa ka jɔn kun tɛ bilali fatura k'a to hɔrɔn kulonbilenya de la ka fatu k'a to seli wele de la aha kira kɔni fatulen a ye seli wele bila dɛ fo umar bun khatabi kɛlen ka kudusu dayɛlɛ n'o ye palestine misiri ye o don a ye seli wele e ko misiri tuwa kun tɛna wuli ka bɔ a kunna dɛ maaw sina ka hakili maaw hakili sina ka ala kira de ye sallallahu alaihi wasallam maa dɔw bolo ko kira su yɛrɛ de wulila tellement maaw kasira tellement ji cira mɔgɔw ɲɛ ka tellement bɛɛ lajɛlen hakili jigira u ni kira ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛnamaya la bilali ka seliwele mɛlen nin de donna a la ɔ ala kira fatulen bilali de ko k'ale tɛ seli wele tuguni k'ale tɛ seli wele o kɔrɔ tɛ k'a kun bɛ ka seli wele ala kira kama dɛ a ko ayi ko kira fatulen sa ale yɛrɛ bɛ madina bila bilali ye madina yɛrɛ bila o ka t'i sigi siri hali sini bilali kaburu bɛ siri de o siri jamana kan siri ye dugu belebele de ye tariku sira fɛ jamana belebele don jamana min dɔnna an karamɔgɔ babababa caman caman caman de su bɛ siri e hali ka da sheikh alislam ibn taymiya n k'o fatura siri de aha albani yɛrɛ kɔni o mun y'an tilela karamɔgɔ ye o fana kun ye siriɲɛ de ye awɔ kɛ siriɲɛ de kun don ka da ka siri papiyew de kun b'a bolo wa a y'a ka baara ninnu bɛɛ kɛ siri w'a fatura fana yen o tuma na siriɲɛ de don ɔ ka taa lase ayiwa fo ka taa se bilali yɛrɛ fana ma awɔ bilali fana fatura o siri kelen de kɔnɔna la o tuma na nin ye jamana belebeleba ye tariku sira fɛ jamanaba don diinɛ sira fɛ an b'a fɔ alihamudulila ɔ bilali farafin de kun don i n'a fɔ anw wa farafin kun tɛ ten dɔrɔn k'a finnen don dɛ ayi a bɔra afiriki yɛrɛ de kɔni ethiopie kɔni a bɔra afiriki yan yɛrɛ de o b'a yira ala kira ni farafinw jɛra kabini kira ka ɲɛnamaya ka délégation bɔ madina ka waati la k'o bila ka na afiriki yan fɛnɛ bon a satisifɛra fɛnɛ parce que mun y'o baara kɛ ala kira yɛrɛ nisɔndiyara o tigilama kɔrɔ o tigi yɛrɛ fɛnɛ fatura silamɛya la n'o ye najasi ye ala kira yɛrɛ selila su kelen min kan k'a sɔrɔ a dalen t'a ɲɛkɔrɔ a ka ɲɛnamaya bɛɛ k'i jɔ ka seli su dɔ ka su kan seli ka sɔrɔ su tɛ yen o kɛra farafin de fɛnɛ ye n'o ye najasi ye ala kira ye farafinw bonya dɛ ka tila ka farafinw valoriser ka valeur belebele de ta k'o don farafinw na mais farafinw yɛrɛ de bɛ ka ban u yɛrɛ la k'u yɛrɛ jasi ko tubabu ye nin fɔ e tɛna kɛ tubabu ye i ka farafinya taara k'i dan i taara i sigi ameriki hali k'i ka bamanankan mɔlen i ka filakan i ka marakakan k'o fɔ i den ye o maloya b'i la o angilɛ cɛjugu ni o angilɛ ferekelenw de bɛ ka bɔ i da don go don k'o fɔ den den yɛrɛ bɛ tila ka yɛlɛ i ka angilɛ ma ka da ka i ka angilɛ man ɲi e ka angilɛ depaselen don awɔ kɛ mhm. e ka anglɛ kɔni o sara a mɛnna o tuma na e den yɛrɛ bɛ yɛlɛ i ma sa mama ka anglɛ walima papa ka anglɛ papa banna ka den ka ayiwa kan fɔ a ye e bɛ bɔ yan waati min papa n'e ye dɔgɔnɔ de ye gindo kɔni e y'o de ye ka t'i sigi ameriki ka tila ka ɲinɛ i ka dɔgɔnɔkan kɔ ka kɛ anglɛ anglɛ ferekelen fɔ ye i den ye ɔ walima e bɛ bɔ yan waati min na mama ka taa ameriki n'e ye e ye maninkamuso de ye keyita muso ma kɔni sogɔ nka y'o de ye ka t'i sigi ameriki ka ɲinɛ i ka maninkakan mɔlen kɔ tigɛdɛgɛ dunkan e ka ɲinɛ o kɔ ka t'i yɛrɛ bila angilɛ ferekeli la i ma angilɛ kalan yen ka o ka angilɛ yɛrɛ yɛrɛ o ɲuman tɛ ka bɔ i da ka to o piriparalen de fɔ i den ye den yɛrɛ bolo k'i b'o mɛn mɛ ni den kɔrɔbayara ka don kalan na a yɛrɛ bɛ sin ka kɛ yɛlɛ i ma ten ɔ mama n'i kun y'i ta kɛ maninkakan mɔlen fɔli ye den ye o tuma na alhamdulila den b'a dɔn ko ja nin de y'an ka afiriki kan ye den bɛ nisɔndiya n'o de ye e bɔra afiriki yan ka taa faransi e ye maraka de ye aha dukure kɔni hmm, e ye maraka ye walima e ye ɲagate ye e bɔra yan ka t'i sigi faransi ka t'i sigi faransi ka tila k'a kɛ tubabukan fɔ de ye e yɛrɛ bɔra marakakan mɔlen de cɛ la afiriki yan ka t'i sigi faransi e yɛrɛ b'a dɔn i nɛn ma kolo tubabukan fɔ la olu b'a sɔgɔbɛ cogo min an'i ta ninnu tɛ kelen ye ala ye den d'i ma marakakɛ y'i ka marakakan fɔ i den ye fulakɛ y'i ka fulakan fɔ i den ye bamanankɛ y'i ka bamanankan fɔ i den ye i kana maloya farafin de bɛ maloya ka kan fɔli la ninnu ye fɛn ye fɛn min b'a la n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ ni alahu taala y'i kɛ siya min ye maloya ko t'a la i kana maloya k'i ka kan fɔ i den ye i mana kɛ siya o siya ye o kɛra fila ye sa o kɛra kɔrɔbɔrɔ ye sa o kɛra dɔngɔnɔ ye sa o kɛra mɔsi ye sa o kɛra maninka ye sa o kɛra o kɛra a sugu o sugu ye n'i taara vantiri la i sigiyɔrɔ mana bɛn diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ma ni ni jamanadenw bi kuma e, u ka kan fɔ walasa u ka ɲɔgɔn faamu kan si tɛ diɲɛ na min ye haramu ye ala de y'a bɛɛ dan o jamanadenw ka kan fɔ u bɛ min faamu walasa u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo cogo min mɛ e yɛrɛ woloden kɔni i ka kan fɔ a ye o de ka fisa a ka mɔ ni a ye o de ye hɛrɛw la belebeleba ye o tuma na ni aw nana fari faga ka farifaga lase aw ma ko bilali ye ayiwa jɔn ye f'aw yɛrɛ de b'o sabote i ti maa si ye k'a ka maa dɔ lagosi k'o sabote ni farafin yɛrɛ tɛ o tuma alahu taala ye nin kan belebele di aw ma ka nin kan ɲuman di aw ma ka nin kan sabatilen di aw ma ka nin kan kɔrɔtalen di aw ma a kana fɔ k'a bɛ nisɔngoya n'a ye a kana fɔ k'a bɛ farifaga sɔrɔ n'a ye a kana fɔ k'a bɛ timinangoya sɔrɔ ni a ye ala y'aw bonya dɛ maa si ma fɔ ala ye k'a k'i fin mɔgɔ ma fɔ ala ye k'a k'i jɛ mɔgɔ ma fɔ ala ye k'a ka nin k'i la bɛɛ de ko ayiwa an nalen diɲɛ na k'an bɛ kɛ alabatola ye alahu taala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ suratul arafu la ale ye layuru de ta an n'a ni ɲɔgɔn cɛ o layuru min n'ale alahu taala y'o ta k'a fɔ ko n'an nana an bɛna k'ale batobaa ye wa an bɛɛ lajɛlen ko ko unhun alahu taala an b'i bato k'an bɛɛ y'o layuru de di ani amana alahu taala ma ɔ e nalen ye diɲɛ na e ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ la mun tɛ ala ye e ka bato fɛn wɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ la mun tɛ ala ye o b'a yira k'a fɔ i jo t'a la kuma tɛ min tigɛlen don i yɛrɛ la k'a fɔ k'i ye finman ye o tuma an b'a ɲini masaba ala fɛ laban cogo ɲuman ala k'o d'an ma ala ka kɔrɔta k'an ye an bɛɛ lajɛlen ka ɲinifɛn ye arijinɛ de ye ala ka arijinɛ nɔgɔya an ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ tasuma ma ni saya b'an sɔrɔ don min a k'a sɔrɔ an ni alahu taala ka di an bɔcogo ala k'o ɲa diɲɛ nin kɔnɔ an bɛ foli ni dugawu an b'a lase baɲumankɛw ma minnu bɛ ka dɔ tigɛ ka b'u ka nafolo la waati bɛɛ ka kɔlɔn sen ka di minɔgɔbatɔw ma ka kɔlɔn sen burusiw kɔnɔ ji tɛ yɔrɔ min yɛrɛ la pepepewu ka kɔlɔn sen misiriw la k'a sen kalanyɔrɔ la k'a sen jamamayɔrɔ la maa minnu bɛ se ka ji sɔrɔ nɔgɔya la an bɛ foli lase aw ma ni gɛlɛyaba min bɛ diɲɛ kɔnɔ aw ma siran o ɲɛ aw ma miiri o la ka tila k'aw ka wariw bɔ k'o di ala ma an b'o foli lase aw ma k'o dugawu kɛ aw ye ka ɲini ala fɛ ala k'a k'aw ye k'aw jara kɔji sara ye an b'o ɲini masaba ala fɛ ɔ minnu yɛrɛ fana bɛ k'u disi da misiri la kɛrɛnkɛrɛnya la an balimamuso an ko cɛw ta man ca nin yɔrɔ la kosɛbɛ cɛw bɛ k'a kɛ kelen kelen mais musow kɔni ye sanfɛ sara cɛ an balimamuso minnu bɛ k'u disi da k'a fɔ ko misiri bɛɛ ni faantanya dɔw bɛ ka hami n ka ɲɛnamaya kɔnɔ n ka se ka forazi sen o y'a sɔrɔ an balimamuso wɛrɛw bɛ yen olu ka hami yɛrɛ bɛɛ ye n bɛ se ka misiri jɔ cogo min na n ka misiri jɔ ala ye an balimamuso fila bɛ yen sisan olu bɛɛ olu bɛɛ b'u ka misiri filanan de la olu bɛɛ b'u ka misiri filananw de la ka misiriw jɔ fi sabilila alahu taala jati kama o tuma an b'o duwawu lase u ma k'o foli lase u ma ɔ minnu yɛrɛ bɛ yen ko ŋaniya ɲuman b'u la u yɛrɛ bɛ da ka hami n'u y'a mɛn kuma o kuma walahi u miiri bɛ janya eh ni ne tigɛ kun sera ka da n ka nin wari kan n kun bɛ kɔlɔn sen n t'a dɔn n bɛna sa sa waati min na ni ne tigɛ kun sera ka da n ka nin wari kan n kun bɛ misiri jɔ ala ye hali n salen kɔfɛ o baraji ka suuru n kan n ka kaburu kɔnɔ minnu bɛ ka o baara kɛ an bɛ foli lase u ma an bɛ dugawu k'u ye ka ɲini masaba ala fɛ ala k'a bila aw ka mijaani na ala k'a kɛ hɛrɛ ye aw ye k'a kɛ sabati ye aw ye k'a kɛ bonya ye aw ye k'a kɛ kɔrɔta k'o di aw ma ni fɛn ninnu kɛli ye an b'o ɲini masaba alahu taala fɛ an b'a ɲini alahu taala fɛ sarakati jariya ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen su ka bila a la parce que sarakati jariya a ka ca kosɛbɛ an delila ka fɛn wolonfila fɔ o ye ala kira ka hadisa jɛlen ye sallallahu alayhi wa sallam o kelen kelen bɛɛ lajɛlen tɔgɔ k'a fɔ ko sarakati jariya nka mun bɛ faamu joona o ye ninnu ye n'o ye kalanyɔrɔ jɔli ye walima ka misiri jɔ walima ka ayiwa kɔlɔn yɛrɛ sen nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ k'a fɔ ko sarakati jɛriya i bɛ diɲɛ kɔnɔ i bɔra diɲɛ kɔnɔ nin baraji tɛ kɔtigɛ i la nin baraji bɛ s'i ma ɔ minnu bɛ ka baara kɛ walima minnu farala baarakɛlaw kan ka da kan o mɔgɔw fana bɛ yen dɛ ɔ dɔw bɛ wari ci a ye nin fara kɔlɔnsennaw ka wari kan nin bɛɛ lajɛlen ye sarakati jɛriya ye i niyɔrɔ b'a baraji la dɔw yɛrɛ bɛ wari ci a ye nin fara misiri jɔba dɔ ka baara kan nin bɛɛ lajɛlen ye sarakati jɛriya de ye i niyɔrɔ bɛ a wari la fɛn fɛn bɛ ka nin baara kɛ ala k'a bila aw ka mijani na ka hɛrɛ kɛ aw ye ka sabati di an n'aw ma an b'a dɔn fɛn fɛn bɛ nin baara kɛ a si ta tɛ diɲɛ ko ye a bɛɛ lajɛlen ta ye kiyama ko de ala k'a k'aw ye kiyama sara ɲuman ɲuman ye k'a k'aw ye kɔrɔta ye kiyama k'a k'aw ye bonya ye kiyama an b'o ɲini masaba alahu taala fɛ k'a kɛ aw ye sutura ye kiyama ani diɲɛ na k'a kɛ aw ye kɔtɛrɛ ye ayiwa kiyama ka da ka kɔtɛrɛ o ye kɔnturuko de ye kuwa i n'a fɔ jin jin min bɛ don i ni tasuma cɛ an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'a kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye o ye ɔ ka kɛ haminako wulili ye dɔw fana bɛ nin kɛ ko gɛlɛya bɛ n kan ala k'a kɛ aw ka haminako wulili sababuya ye an b'o ɲini masaba ala fɛ k'a kɛ sara ye k'a di aw ma mun bɛ dusukun lafiya di aw ma mun bɛ den barikalen di aw ma mun bɛ den sabatilen di aw ma an b'a ɲini masaba ala fɛ alahu taala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye don min tɛ bi ye n'o ye kiyama ye alahu taala ka hin'an na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka tila ka nin baro fana kɛ arijinɛ yɛrɛ kɔnɔ n'o ye jannatul firdausu ye ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen se yen an sigilen bɛ ala ka ciden kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam ɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka yala yala ni ji ye a tɛ ji min an bɛ ɲininkali kɛ sa a nin ye ji sugu jumɛn ye an kɔni bɛ kawusara ji de min dɛ anw ye kawusara kanu diɲɛ na cogo min an kɔni b'a fɛ n'aw bɛ ji d'an ma yan a y'a kɛ kawusara ji ye ɔ o ti baasi ye i jɔ an ka dɔ ta kawusara ji la ka n'o d'aw ma o y'a sɔrɔ aw bɛ kawusara ji min k'aw to kɛnɛma awɔ kɛ o y'a sɔrɔ kira yɛrɛ bɛ ka kawusara ji soli dɔɔni dɔɔni k'a di aw ma a ye nin min an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka ne n'aw sɔrɔ jama cɛ la ka hɛrɛ kɛ ne n'aw ye ka sabati di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma laban cogo ɲuman ala k'o kalifa ne n'aw la an balimakɛ ko ko ni maa min ka du bɛnna misiri fila ni ɲɔgɔn cɛ misiri dɔ bɛ yen o ka jan i la kosɛbɛ misiri dɔ bɛ yen o ka surun i la mɛ e kɔni ma sabati misiri nin kelen kelen si kɔnɔ mun ka surun i la i bɛ seli yen waati dɔ mun ka jan i la i bɛ to ka taa yen fɛnɛ yala k'o tigi bɛ ka baasi kɛ wa an b'a fɔ ayi a tigi ma baasi kɛ n'o y'a sɔrɔ i m'a dabɔ dɔwɛrɛ si kama ni ala bato tɛ walasa i ka to ka taa yen fɛ o sira janya tɔgɔma i k'o baraji sɔrɔ ani i bɛ kɛrɛfɛla min fana na sigiɲɔgɔnya kama olu fana kana na ɲugu i la walima ka siran ɲɛ n'i ta dabɔr'o de kama sariya la baasi si t'a la kuma dɔ bɛ yen a bɛ taa n ka segin mɔgɔw bolo ko misiri min ka surun i la k'a ti bɛn i ka pan o kunna ko ka taa yɔrɔ jan misiri la an kɔni ye dalilu ɲini nin na cogo o cogo an ma dalilu y'a la yɔrɔ dalilu dan kɔni ye kira ka kumakan ye sallallahu alayhi wa sallam anw ma ala kira ka kumakan si ye min sabatilen don ni kumakan k'a fɔ ko misiri min ka surun i la n'i panna o kunna ka taa misiri jan na k'i ka seli tɛ minɛ dalilu tɛ nin kuma la dɛ dalu foyi t'a la aha misiri selibaa de ŋaniya bɛ lajɛ kuwa e bɛ ka pan kɛrɛfɛ misiri nin kunna mun kama i bɛ ka taa yɔrɔ jan misiri fɛnɛ na mun kama innamal amalu binniyat baara bɛɛ lajɛlen bɛ ŋaniya de bolo n'o tɛ n'an taara madina o an bɛ tɛmɛ misiri hakɛ min na yann'an ka don kira ka misiri kɔnɔ o misiri ka ca dɛ n'i taara maka fɛnɛ hali n'i ko ko n'i selila maka misiriw bɛɛ la k'a bɛɛ baraji ye kelen yɔrɔ o fɛnɛ kumaw bɛ yen ka caya an t'o kɛnɛ kan yan k'a bɛɛ ye kelen nka o tɛ don maa si kun na n'aw taara maka ka di bɛɛ ye ka taga seli haramu de kɔnɔ n'i sɛgɛnna don min na de i bɛ seli kɛrɛfɛ misiri la n'o tɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taga seli alikaba misiri de la bɔn mɔgɔw bɛ tɛmɛ misiri min na yanni i ka don alikaba misiri kɔnɔ kuma dɔ la a bɛ tan bɔ koyi minnu ka yɔrɔ ka jan alikaba la i bɛ tɛmɛ misiri min na a bɛ tan bɔ nka an m'o si ye defo ye anw de fɛ yan sa ni dɔ tɛmɛna misiri dɔ la k'a bɛ taa seli misiri wɛrɛ la an b'o kɛ defo ye bɔn i kan'a tigi jalaki f'i n'a tigi ka kuma i kan'a tigi jalaki f'a fɛnɛ k'a fɔ ne bɛ ka nin kɛ nin kun de kama mɛ ka mɔgɔ ye ka baara dɔ kɛ ten dɔrɔn k'a tigi jalaki dalilu t'o la dɛ o tuma maa ka taama ka bɔ i ka so kɔnɔ ka taa yɔrɔ jan misiri la sariya la baasi t'a la o hali ni misiri b'i kɛrɛfɛ kelen f'i la baasi si t'a la a bɛ se ka kɛ a tigi bɛ taa yɔrɔ jan misiri min na darisu min bɛ ka kɛ yen o lamɛnli ka d'ale ye o ɲɔgɔnna t'ale kɛrɛfɛ misiri la a bɛ se ka kɛ a bɛ ka taa yɔrɔ jan misiri min na olu ka kutuba bɛ don ale la kosɛbɛ ka tɛmɛ kɛrɛfɛ misiri ta kan a bɛ se ka kɛ a bɛ ka taa yɔrɔ jan misiri min na o alimami ni kɔfɛmaw ka seli kɛcogo o de b'ale ni yɛrɛ eh, kɛnɛya k'ale ni fusaya ka tɛmɛ kɛrɛfɛ misiri ta kan n'a dabɔra nin de kama a tigi ma baasi kɛ o a ma baasi fosi kɛ an tɛ se ka na ni dalu si ye k'an b'o tigi ka seli sabote walima an b'o tigi kɛ silamɛ sugu dɔ ye non non non parce que kira m'a fɔ an ye k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye nin kɛ nin b'i sɔrɔ an m'o ye ala kira ka kuma na sallallahu alaihi wasallam o tuma an balimakɛ misiri min bɛ kɛrɛfɛ e bɛ seli yen misiri min bɛ yɔrɔ jan na i bɛ taga seli yen sariya la baasi t'a la maa min yɛrɛ tɛ seli misiri yɛrɛ la pewu don bɔn e yɛrɛ ye misiriw misiriw seli f'i dɔnna misiri fila bɛɛ la e bɛ maa dɔ ye nin misiri komite a b'a la misiri dɔ nin fana komite a b'a la ni hɛrɛ de o ɲɛnamaya kɔnɔ ni e dɔnna ni ala batow de ye i bɛ ka ala bato yɔrɔ de falen falen fo yen misiri bɛɛ y'i dɔn o de kama i bɛ taa dɔw ka jɛnɛja yɔrɔ la denmisɛnnin fitinin mɛ i bɛ taa alimami min sɔrɔ yen a bɛ alimami naani alimami duuru i bɛ taa sɔrɔ yen a bɛ alimami kelen kelen bɛɛ ɲɛ na k'ale de ta ye su ye parce que o kamalen min fatura a tun bɛ seli alimami nin kelen kelen bɛɛ kɔfɛ yɔrɔ o ye hɛrɛ ye dɛ mɛ maa dɔ bɛ fatu i tɛ dugu yɛrɛ alimami kelen i t'o y'a tigi ka janaja la wala i t'a ye paseke mɔgɔ si t'a dɔn maa si t'a dɔn ni misiri la seli bɔn ni maa min ye nin baara kɛ sariya la basi foyi t'a la alihamudulila an bɛ dugawu de kɔni kɛ maa min ye nin timinandiya sɔrɔ i bɛ seli ni misiri la i bɛ taa yɔrɔ jan misiri la timinandiya don kira ka waati la sallallahu alaihi wasallam eh, cɛ dɔ yera misiri kɔnɔna la a bɔyɔrɔ ka jan kosɛbɛ a bɛ yɔrɔ caman de taama yann'a ka se misiri la bɔn sahaba ninnu y'a kɔlɔsi ale bɛ taama tile kɔrɔ su fɛnɛ fɛ saw ni buntennu olu caman kun bɛ madina quoi donc n'a fɔra nin ka taama o cɛla su kɔnɔna na bɔn ka taa fara tile yɛrɛ fɛnɛ kan cɛncɛn ka kalan o y'a fɔ a ye ko n balimakɛ i tɛ fali dɔ san walasa i ka to ka yɛlɛ o sanfɛ i ka na misiri la n'o tɛ i bɔyɔrɔ ka jan dɛ a ko ee ne ta tɛ faliko ye koyi n'a kɛra falisɔngɔ ye ala barika la o bɛ yen mɛ ne ta tɛ faliko ye dɛ ne ye kuma dɔ de mɛn kira da sallallahu alaihi wasallam ne bɛ fɛ ka o de baara e k'o ye mun kira kuma ye ko kira ko ni maa min ka jan misiri la i bɛ taama fɛn o fɛn kɛ ko alahu taala b'o bɛɛ k'i ye baraji de i sen bɛ dali min kɛ cɛncɛnw ni kalakalaw ni fɛn ninnu kan o bɛɛ bɛ k'i ma seere ye wa a bɛɛ bɛ tila ka k'i baraji ye k'o tuma na ne bɛ fɛ de n sennɔ ka caya kosɛbɛ dugukolo sanfɛ walasa n fana n ka baraji ka caya kiyama o ye kuma fɔ alakira alakira ko k'a ye tiɲɛ fɔ dɛ a y'a to yen ni taama ma digi ale yɛrɛ la a b'a ka baraji kɔni sɔrɔ bɔn o b'a yira maa minnu bɛ taama ka bɔ yɔrɔ janw na ka na misiriw la alihamudulila u n'u ka baraji bɛ ɲɔgɔn na dɛ an bɛ dugawu de kɛ insha allahu taala nin baara ninnu kɛli n'a timinandiya alahu taala k'a kalifa ne ni aw bɛɛ lajɛlen na misirilataa ye limaniya de ye ni limaniya t'i la i se ka taa misiri la minnu bɛ yen k'ala y'u kolo misirilataa kama an bɛ dugawu k'u ye an bɛ dugawu k'u ye ka d'a kan limaniya bɛ ala k'an n'u bɛɛ jiidi limaniya la an balimakɛ ko k'olu bɛ seli an balimamuso don an balimamuso ko olu bɛ seli misiri dɔ la bɔn fajiri seli kɔfɛ fajiri o fajiri ni fajiri selila ka ban ko alimami b'a fɔ ko tuma na ko bɛɛ ka lilafi quraish a bɛ siɲɛ hakɛ dɔ fɔ ko bɛɛ k'o kalan iza zulzilatil ard ko bɛɛ k'o fana kalan siɲɛ saba saba bɔn n'o kɛra zikuru wɛrɛ bɛ yen a bɛ bɛɛ bila o la bɔn ko ale bɛ fɛ ka kira ka kiri dɔn nin na bɔn ala kira ma nin kɛ bɔn an ma mɔgɔ fana ye kira kɔfɛ min y'a kɛ an ma mɔgɔ si ka kumakan mɛn a kɔfɛ voilà parce que an ma kira ye mɛ minnu y'a ye olu m'a kɛ u ma mɔgɔ bila a la bɔn minnu yɛrɛ fɛnɛ ma kira ye mɛ kira yebaaw u y'olu ye n'o ye tabiwunaw ye an m'olu ka kuma mɛn k'a fɔ ko fajiri kɔfɛ mɔgɔ ka lilafi quraishi kalan siɲɛ saba iza zulzilatil ardu siɲɛ saba an m'o ye olu ka kuma na bɔn minnu fɛnɛ nan'o kɔfɛ an y'olu de dɔn kosɛbɛ n'o ye maliki shafi'i ahmad bun hanbal abu hanifa an m'olu ka kuma kelen ye k'a fɔ ko ni fajiri selila ko suran dɔ bɛ yen k'o kalan siɲɛ saba suran wɛrɛ bɛ yen k'o fana kalan siɲɛ saba zikuru dɔ bɛ yen k'o kɛ siɲɛ ni siɲɛ hakɛ an ma y'a si ka kuma na bon yɔrɔ dɔ don an bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ye u ka siran ala ɲɛ a kana kɛ karamɔgɔw ɲɛna k'olu sen t'a la quoi karamɔgɔ fɔlɔ de kan ka siran ala ɲɛ parce que an ka jamana nin na mɔgɔ kalannen man ca bon bɛɛ lajɛlen b'i ɲɛsin karamɔgɔ dɔ de ma k'i ka darisu t'a bolo o karamɔgɔkɛ mana fɛn o fɛn fɔ o tuma na e yɛrɛ bɛ tugu o de kɔ parce que o de y'i ka danaya maa ye e dun fana jo de y'i ta ye parce que i ma kalan wajibi i b'i gulon karamɔgɔ dɔ de la bon gulon bɛ kɛ karamɔgɔ min na ale de kan k'i janto a yɛrɛ la i kana fu fɔ mɔgɔ ye dɛ wala i janto i yɛrɛ la i kana na fɛn don diinɛ kɔnɔ i yɛrɛ ka manjiya kama i yɛrɛ ka tɔgɔ ɲini kama karamɔgɔkɛ diɲɛ nin tɔgɔ tɛ foyi ye diɲɛ nin manjiya tɛ foyi ye n'o sɔrɔ i ma mandi kiyama o tuma na ala ta nin fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn i ta y'o dɔrɔn pe de ala ta nin fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn ala yɛrɛ ko kira ma sallallahu alaihi wasallam ko a ka ale ale y'a ci mun na fɛn min cira a ma eh, ala y'o de fɔ balligh ma unzila ilayk fɛn min cir'i ma dɔrɔn o lase mɔgɔw ma banna e ta y'o dɔrɔn pe de bon ni karamɔgɔ nana fɛn dɔ ta ta ka don diinɛ kɔnɔna la walasa mɔgɔ k'a fɔ ni karamɔgɔ masina bɛ to ka fayida d'an ma ni karamɔgɔ masina de bɛ ka fɛn fɔ an ye mun b'an dusukun lafiya mun b'an garijɛgɛ foni bon fana bɛ diya karamɔgɔ ye parce que ale tɔgɔ de bɛ mɔgɔw da wagati bɛɛ o yɔrɔnin fana kama a bɛ miiri fɛn dɔ la dɔrɔn ka sin k'o fɔ mɔgɔ ye mikɔrɔ la a o tuma na an bɛna kɔnɔnajɛya kɛ mɔgɔw ye bi an bɛna fayida di mɔgɔw ma bi ni fajiri selila bɛɛ ka inna a'taynaka kalan siɲɛ saba o nafa kɔni a tɛ fɔ ka ban bon ala kira yɛrɛ ko ni mɔgɔ fɛn fɛn dumina inna a'taynaka bon karamɔgɔkɛ i ka siran ala ɲɛ walahi siran ala ɲɛ kira ma foyi fɔ nin na bon e bɛ ka mɔgɔw bila suran min kalanni na fajiri kɔfɛ i ka preuve bɛ min bon komi mikoro b'e bolo e bɛ k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko ala kira ko ten ala ko ten bon minnu bɛ misiri kɔnɔ o t'a dɔn u tɛ foyi dɔn ɛ bamananw ka kuma bamanan bɛ suraka fililen dɔn dɔnkili la wa suraka mana fili a ka dɔnkili sen na bamanan b'a dɔn wa bamanan tɛ foyi dɔn suraka kan na bon e fana bɛ ka mun fɔ minnu bɛ misiri kɔnɔ o tɛ foyi dɔn a la walahi o tɛ foyi dɔn a la o de kama ne ka kuma bɛɛ la n b'a fɔ a ye kalan quoi a kana to nin cogo la dɔrɔn waati bɛɛ i bɛ lamɛnni ni fɛnw na ni dɔ y'i yɛlɛma ka taa in fɛ i bɛ tugu o kɔ dɔ fana bɛ n'i yɛlɛma ka taa in fɛ bon i yɛrɛ ka sabali i ka kalan dɔ kɛ quoi walahi bana t'i la mun b'i bali kalan na i ma sa fɔlɔ kalan kɛ n balimakɛ kalan kɛ n balimamuso walasa nin mana ninnu dɔ ka bɔ i ɲɛ la alimami bɛ farinya cogo di k'a fɔ misiri kɔnɔ fajiri kɔfɛ ko bɛɛ ka eh, iza zulzilati kalan ni siɲɛ hakɛ la bon ni e ɲininkara k'a preuve bɛ min mɔgɔ min b'a ɲininka sa dalagoya ni fitina de bɛ wuli ka bɔ a jɔ an ka dɔ mɛn kuranɛ yɛrɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ min ye kuranɛ aya kelen kalan i bɛ baraji tan sɔrɔ ne ma mɔgɔw bila dɔwɛrɛ la kuranɛ sabali sa n balimakɛ kana ko ɲagami ɲɔgɔn na kira ko ni mɔgɔ ye kuranɛ kalan tiɲɛ don harifu kelen o kelen i bɛ baraji tan sɔrɔ a la kira y'o fɔ alayhi salam mais e filɛ ka mɔgɔw bila sugu min na nin seli waati kɔfɛ kira y'o f'i ye wa i fana k'an jaabi o yɔrɔ la kɛ kira ye nin fɔ o ye tiɲɛ ye mɛ fajiri kɔfɛ k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ mɔgɔw ka kuranɛ kalan kɛrɛnkɛrɛnya la k'a kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔw ka nin suran de kalan ni siɲɛ hakɛ e ni ala cɛ perevu dɔ b'i bolo ala ka kuma na ala kira ka kuma na sahabaw ka kuma na tabiwunaw ka kuma na malikiya kuma na o perevu dɔ b'e bolo wa n'o t'i bolo n balimakɛ kana mɔgɔw bila nin fɛn ninnu na ko ye ka taga sira ye ka mɔgɔw bila a la mɔgɔw ka girin paseke bɛɛ bɛ fɛ ka diinɛ kɛ bi ko karisa ka mɔgɔw i ma ye sa wa karisa ka tɔnnadenw karisa ka mɔgɔw politiki tɛ koyi ala ko de don koyi karisa kɔni bɛ se ka diya i ye i b'a ka kuma minɛ i bɛ k'a tigi fɛ baasi t'o la mɛ karisa dama diinɛ tɛ yen dɛ aha karisa ye ɲɛfɔlikɛla de ye ala ye mun fɔ a bɛ k'o de fɔ kira ye mun fɔ a bɛ k'o de fɔ bɔn karamɔgɔ dɔw bɛ yen jama bɛ sin ka na don ale n'a hakili cɛ e an kɔni b'e de kɔ dɛ karamɔgɔ n'i y'an bila yɔrɔ o yɔrɔ an kɔni bɛ yen walahi an tɛ maa si lamɛn ni e kelen tɛ o fana bɛ fɛ sa ka o, o, o mɔgɔw k'ale ka jagokun ye waati bɛɛ sa a yɛrɛ ka gurupu sanfɛ a bɛna ko ayiwa eh, kalandenw eh, ayiwa komi kanu min b'an ni ɲɔgɔn cɛ inshallah an bɛ fɛ k'o dafa ala kɔni y'an seere ye an tɛna an ta nin dabɔ foyi kama ni ala ko tɛ o tuma an bɛna fayida dɔ di aw ma fayida an bɛna o dɔ di aw ma yɔrɔ an fana tolen don fayida ko nin na kuma tɛ mali n'i ko fayida ka ban banna i ka wajulukɛyɔrɔ bɛ fa o tuma na bɛɛ bɛ k'i fɛ ko karisa ye fayida d'a ma e ma mun faamu dɛ fayida foyi tɛ tɛmɛ wajulu kan i ka diɲɛ ɲɛ k'o f'i ye i ka kiyama ta k'o f'i ye e bɛ fayida jumɛn ɲini ka tɛmɛ nin kan

n'i donna jama la mɔgɔw t'i lajɛ mɛ n'i ye nin kɛ dɔrɔn bɛɛ bɛ sin k'i kelen pe lajɛ ten mandiya mandiya fayida don walima n'i ye nin fayida kɛ dɔrɔn ayiwa i bɛ nafolo caman sɔrɔ o bɛ suure fayida bɛɛ bɛ ta mɛ karamɔgɔ t'a fɔ abada ni maa min ye nin kɛ siratu tigɛli bɛ nɔgɔya i ma o de ye fayida belebele ye n'i ye nin kɛ i ka mizani bɛ giriya karamɔgɔ nin de ye fayida ye n'i ye nin kɛ i b'ala kira kɛrɛfɛ sigi sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam nin de ye fayida ye cɛ dɔ delila ka n'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko ala kira ne, ne bɛ fɛ i ka dugawu de kɛ n ye ne ka k'i kɛrɛfɛ maa ye i kɛrɛfɛ mɔgɔ n ka k'o ye arijinɛ kɔnɔ ala kira ko ayiwa i b'i labɛn ni fantanya ye sa dɛ wala i b'i labɛn ni fantanya ye kosɛbɛ cɛ ko n labɛnnen don o kama k'o tuma i b'i yɛrɛ dɛmɛ ni sujuru caman ye i m'a ye kira y'a bila seli de la sisan o tuma na sujuru caman kɛ o kɔrɔ nafila caman seli n'o kɛra ala taala bɛ i ka dugawu minɛ i bɛ ne kɛrɛfɛ sigi sɔrɔ bɔn an bɛ ninnu de dɔn fayida ye o mɛ e ka fayida fɛn fɛn bɛ di a bɛɛ diɲɛ pilasi ko diɲɛ tɔgɔ ko diɲɛ fɛn wɛrɛ ko a bɛɛ y'o de ye bɔn ka mɔgɔ yɛrɛ dirize ka taa ala ko la o t'a la an b'a fɔ kuma o kuma ko mɔgɔ ka siran ala ɲɛ mɛ bolofa bɛ mun ta kan o ye karamɔgɔw de ye an balimakɛ y'a yira ko yala ni maa bɛ ɛɛ lagasara seli la sisan e bɛ lagasara seli la e sina k'a bila i kunna ten k'i jɔ n k'a kɛ selifana seli ye wala i dontɔla i ma ŋaniya ta dɛ i dontɔla i ye lagasara ŋaniya de ta misali la sisan e dontɔla seli kɔnɔ e ye lagasara seli de ŋaniya ta bɔn k'i to seli kɔnɔna na i hakili nana ye k'i ma selifana seli i sina k'a fɔ ten i jɔ n bɛ nin lagasara bila selifana pilasi la ko yala o bɛ bɛn wa walima e donna selifana na i bɛ ka selifana seli waati min mɛ e donna ni lagasara de ŋaniya ye i donna ni lagasara ŋaniya ye ɔ k'i to o lagasara seli la i hakili nana jigin ko e eh, esike ne tɛ selifana seli de la lagasara ma se dɛ ɔ i jɔ n k'a kɛ selifana ye nin fila si tɛ ɲa n'i ye nin fɛn fɛn kɛ an karamɔgɔ fikutigiw fɛ i ka seli tiɲɛna pewu paseke k'i to seli kɔnɔna la ka ŋaniya falen o tɛ bɛn dɛ ŋaniya sugu min bɛ yen ni mɔgɔ bɛ se k'o ta ni baasi t'a la o de ye alimami bɛ ka seli ni mɔgɔw ye ayiwa selifana na to yen alimami bɛ ka seli ni mɔgɔw ye lagasara la alimami o bɛ ka seli min kɛ o ye lagasara seli ye bɔn e dun ma selifana yɛrɛ seli fɔlɔ alimami ka seli ye lagasara ye e ma selifana seli fɔlɔ bɔn e ka sin ka don alimami kɔ ni selifana seli ŋaniya ye ka alimami to lagasara seli la e ka don alimami kɔ ni selifana seli ŋaniya ye ka sɔrɔ alimami bɛ lagasara seli la kabini don waati i donna ni ŋaniya de ye sariya la baasi tɛ ninnu na a kɛlen bɛ ko muazu bun jabal a tun bɛ safo seli ala kira kɔ sallallahu alayhi wa sallam a bɛ tila ka na k'a ka sigida ka alimami o safo kelen na wala o tuma na baasi t'olu la o kɔfɛ mɔgɔ ni alimami ka baasi si t'o la mɛ fɛn min ye k'i to seli de kɔnɔ k'i bɛ ŋaniya de falen o de tɛ bɛn dɛ wala e donna seli kɔnɔ kaban ni lagasara ye k'i to seli kɔnɔ i ko i jɔ n k'a kɛ selifana ye o tɛ ɲɛ o walima i donna ni selifana de ŋaniya ye k'i to seli kɔnɔ i k'i jɔ n k'a kɛ lagasara ye o tɛ bɛn dɛ balimakɛ o y'o seli tiɲɛni i bɛ tila ka sigi k'i ka ŋaniya de kurakuraya tuguni o kɔfɛ ka sɔrɔ ka don seli kɔnɔ ŋaniya min bɛ yen n'i ni alimami bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o ŋaniya la o de fɔlen filɛ mɛ e yɛrɛ kelen dontɔ la seli la i donna ni lagasara ye k'i to seli kɔnɔ i ko i jɔ n ka nin lagasara ŋaniya bɔ yen n k'a kɛ selifana ye i ye baara bɛɛ tiɲɛ i yɛrɛ bolo o tuma na an b'a ɲini masaba ala fɛ faamu ɲuman ala ta'ala k'o di an ma o de kama an y'a fɔ mɔgɔw ye n ko fɛn dɔ bɛ yen an k'o ɲɛɲini kosɛbɛ kuwa wala silamɛya ka bon silamɛya kumaw ka ca kumaw bɛ yen bɔn eh, maa tɛ se k'a bɛɛ dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ se k'a bɛɛ dɔn ka sɔrɔ i ma kalan mɛ fɛn min kɔni bɛ yen hali n'i ma kalan i kana tulon k'a la o ye seli ye dɛ walahi o ye seli ye maa caman bɛ seli misiri kɔnɔ mɛ seli yɛrɛ kibaruya a tɛ foyi dɔn a la a t'a dɔn a dɔnbaliya t'a tɔɔrɔ a t'a dɔn a t'a ɲini fɛnɛ k'a dɔn ale kɔni bɛ yen ten paseke dɔw yɛrɛ bolo olu bɛn'u si bɛɛ kɛ alimami de kɔfɛ seli la o ye dɔw ka lahala ye ale yɛrɛ t'a dɔn k'ali don kelen a bɛ se ka seli a ka du kɔnɔna la hali don kelen a n'a muso bɛ se ka seli o t'ale ka programme na o de kama muso dɔw bɛ yen u bɛ muso kalanyɔrɔ ninnu na ala ye niveau dɔ d'u ma u mɛnna lamɛnli la san joli joli u bɛ muso kalan na bɔn o musokɔrɔba kelen kelen walima o muso misɛnnin kelen kelen dɔw bɛ yen ni u n'u cɛ ni u n'u cɛ bɛ so kɔnɔ n'u ko cɛ ma an ka seli so kɔnɔ bi cɛ b'a ko non hali ni ma ɲa an bɛ seli a bɛɛ ka k'i yɛrɛ kɛ alimami ye k'an bɛɛ ka seli kelen kelen parce que cɛ bɛna siran de muso caman t'o faamu quoi cɛ bɛna siran de est ce que n'ale kɛra a ka alimami ye ale bɛna defo minnu kɛ o maloya de bɛna ale sɔrɔ bon muso yɛrɛ kana na tigɛ ale la k'a fɔ ale min ye dutigi ye ale min ye furucɛ ye halisa ale tɛ nin yɔrɔ de dɔn bɔn o de bɛ cɛ caman degun quoi bɔn alors que degun tɛ bɔn madama ni muso b'a dɔn ka tɛmɛ i kan ni seli la n'i ye defo kɛ ni seli banna muso k'a f'i ɲɛna ko un aa madu fa i ye nin mun fɔ cogo min na nin tɛ fɔ tan dɛ an karamɔgɔ ko ko nin cogo de la walima walima e y'a kɛ cogo min na nin t'a kɛ cogo de an karamɔgɔkɛ y'a fɔ nin fɔ cogo bɔn o bɛɛ de ka ɲi madu fa yɛrɛ fɛnɛ ma paseke ni i y'o dɔn i muso ka sira fɛ o de ka fisa ka tɛmɛ kɛnɛmamɔgɔ yɛrɛ ka sira kan o tuma na an ka seli ɲɛɲini musow kɔni b'a kan bi kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ kalandenya la bi gurupuw sanfɛ réseaux sociaux kan misiriw kɔnɔ u bɛ musokɔrɔba kalanyɔrɔ ye kalansow la i bɛ muso kalanyɔrɔ ye mɛ dɔnni ɲinini kɔni na cɛw ma kurazi sɔrɔ a ko la i n'a fɔ kurazi ɲɔgɔnna bɛ musow la cogo min kɛrɛnkɛrɛnyala seliko an k'o yɔrɔ jateminɛ kosɛbɛ ala k'an bɛn sawaba ma an balimakɛ ko ko ala kira ka sufɛ seli k'alu y'a mɛn karamɔgɔw da ka caya ko kira kun bɛ jɔ ko tan ni kelen seli walima jɔ ko tan ni saba ɔ k'ale kun b'a fɛ k'a dɔn yala a kun b'u seli k'u tugu ɲɔgɔn na de wa walima n'a ye dɔ seli su daminɛ dugu tila fɛ a bɛ wuli ka dɔ wɛrɛ seli k'a kun b'a kɛ ten de wa an b'a fɔ ayi a kun t'a kɛ ten dɛ a b'a bɛɛ seli ɲɔgɔn fɛ de ala kira ka sufɛ seli la a ye mun fɔ a n'a ye mun kɛ kuma dɔ la i bɛ t'a sɔrɔ a ye mun fɔ o kɛcogo ka nɔgɔ mɔgɔw ma ka tɛmɛ a ye mun kɛ parce que ala kira ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam a ka sufɛ seli ye fila fila ye o bɛ hadisa kɔnɔ kira b'a fɔ ko solatu leili masna masna sufɛ seli ko ye fila fila ye bɔn hali ni ko i bɛ jɔ kɛmɛ seli o la i bɛ jɔ fila seli ka salamu bila ka fila wɛrɛ seli ka salamu bila o tuma na kira ye nin fɔ o b'a yira k'a fɔ hali kira ye hakɛ min kɛ n'an ma se k'o kɛ baasi t'a la fila seli n'o y'i se ye naani seli wɔɔrɔ seli seegin seli tan seli n'o fɛn fɛn y'i se ye i bɛ se k'o bɛɛ kɛ sariya la baasi t'o la nin ye kira ka kuma dɔ ye kuma wɛrɛ yera ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam ɛɛ ala kira ɛɛ k'a kun bɛ sufɛ seli daminɛ ni jɔ fila ye jɔ fɛgɛmani fila wala n'a kun bɛna dugukilama fɛ seli kɛ n'ala kira wulila a bɛ jɔ fɛgɛmani fila seli fɔlɔ n'a y'o seli n'a ye salamu bila o tuma na fɛn min y'a ka sufɛ seli yɛrɛ dafalen ye a bɛ sɔrɔ k'o fɛnɛ kɛ o jɔ fɛgɛmani fila bɛ kɛ i n'a fɔ ɛɛ a tɔgɔ seli seli dayɛlɛla ala n bɛna seli min daminɛ sisan o tuma n b'a dayɛlɛ ni nin jɔ fɛgɛmani fila ye n b'a dayɛlɛ ni nin bɔn i bɛ se ka nin fɛnɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen ala kira ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam bɔn i kan bɛ mun ma n'o de ye ka jɔ tan ni saba seli walima kuma dɔ la ka jɔ tan ni kelen seli ɔ olu kɔni bɛ tugu ɲɔgɔn na an ba aisatu ka hadisa bɛ sallallahu alaihi wasallam ko ala kira alayhi salatu wasallam ko sunkolo don sunkolo tɛ o ko ala ka ciden ma tɛmɛ jɔko tan ni kelen kan an ba aisatu ye nin fɔ dɛ ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadan wala fi ghayrihi ala ihda asharata raka'a ala kira kun ma kɛ k'a bɛ fɛn fara a ka nafila seli hakɛ kan sunkolo don o sunkolo tɛ o ko ka tɛmɛ jɔko tan ani kelen kan ko ala kira kun t'o kɛ sallallahu alaihi wasallam nin ye hadisa nacogo fɔlɔ ye o jɔko tan ni kelen fɛnɛ seli cogo an ba aisatu ko ko yusolli arba'an k'a bɛ naani seli fala tas'al an husnihinna wa tolihin o naani kɛcogo ɲuman an'o janya k'i kana ɲininkali k'o la o kɔrɔ a b'a seli k'a cɛɲa a bɛ tila ka jɔw fɛnɛ janya kosɛbɛ naani summa yusolli arba'an ko naani fɔlɔ kɔfɛ a bɛ naani filanan fɛnɛ seli fala tas'al an husnihinna wa tolihin o naani filanan fɛnɛ k'o tuma i kana ɲininkali kɛ olu janya na i kana ɲininkali kɛ olu fɛnɛ cɛnya na ko ala kira kun b'o seli o ma kɛ seegin sa wa hmm? o kɛra seegin o kɛra seegin summa yusolli salasan o seegin kɔfɛ k'a bɛ sɔrɔ ka saba seli n'i ye saba fara seegin kan o ye tan ni kelen ye o tuma na nin ye nin hadisa ye bɔn hadisa wɛrɛ bɛ yen ko ala kira sallallahu alaihi wasallam k'a kun bɛ tan ni saba de seli kuwa wala k'ala kira kun bɛ tan ni saba de seli o hadisa fɛnɛ bɛ yen o de kama i b'a ye hali misiri dɔw kɔnɔ jɔko tan ni kelen ani jɔko tan ni saba bɔn a fila bɛɛ lajɛlen bɛ taga kɛrɛnkɛrɛnya la an b'an ta kɛ sunkalo de kɔnɔ ka caya o tɛ sunkalo kun don sunkalo tɛ ala kira kun b'a ta kɛ sallallahu alaihi wasallam bɔn an karamɔgɔ n'o ye eh, an ka fiqhu karamɔgɔ belebelew ye olu kɔni ye eh, mustahabu dɔ yira wala mustahabu o kɔrɔ ye mun ye eh, fɛn min b'a la k'a fɔ k'a kanunen don o kɔrɔ n'i sera witiri yɔrɔ ma n'an b'a f'a ma ko shafili witiri n'i sera o yɔrɔ la an karamɔgɔ maliki shafi'i hana hanabilaw olu bɛɛ lajɛlen taara k'a fɔ eh, witiri seli jɔ saba laban nin jɔ saba laban ko jɔ saba laban fɔlɔ i bɛ sabi kalan a filanan kul ya ayyuhal kafiruna i b'o kalan a sabanan i bɛ kulu huwa allahu kalan n'i ye jɔ fila seli i bɛ salamu bila o kɔfɛ i bɛ na ni kelen min ye k'i bɛ kulu huwa allahu kalan o kɔnɔna na o tuma na n'i y'a kɛ ten alihamudulila mɛ n'i m'a kɛ ten n'i suran wɛrɛ min ta o tuma na i ma baasi fosi k'o fana ye kuwa i ma baasi k'o la o tuma an kɔni bɛ mun fɔ an balimaw ye kɛrɛnkɛrɛnya la minnu pɛrɛnnen don sufɛ seli kɔni kama sufɛ seli arakan eh, mana dan sigilen t'a la k'a fɔ ko bi su na arakan ye nin de ye hali sunkalo wagati an b'a mɛn an karamɔgɔw da ala k'an n'u jiidi faamu ni ala ɲɛsiranya na bɔn k'a fɔ ko bi su arakan ye arakan fila ye i bɛ nin suran kalan a la i bɛ nin zikuru kɛ bɔn kuma dɔ la o ŋaniya ka ɲi ka mɔgɔw su ka bila baara ɲuman na mɛ nin ye ka mɔgɔw kurun de kuma dɔ la i b'a tigi koron arakan tan selili ŋaniya b'a kɔnɔ mɛ e ko ko bi ta arakan fila ye bɔn n'i y'a lajɛ farafinna yan mɔgɔw ka kalan man caya bɔn ale bɛna miiri bi su nin na kɔni arakan foyi tɛ seli ni fila tɛ alors que o fɛn tɛ o fɛn foyi tɛ ala kira ka kuma tɛ o sallallahu alaihi wasallam maliki yɛrɛ fana ka kuma tɛ maliki ma mɔgɔw bila a la tan kira yɛrɛ fana ma mɔgɔw bila a la tan bɔn kira y'a fɔ cogo min maliki fana b'a fɔ cogo kelen pe la shafi b'a fɔ ten ahmad bun hanbal b'a fɔ ten ne a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn k'u ka wuli ka dugu kilamafɛ seli kɛ bɔn n'u ɲininka ko arakan joli kira kun bɛ mun fɔ seli i b'o de f'u ye a ala kira kɔni kun bɛ tan ni kelen seli a ala kira kun bɛ tan ni saba seli sallallahu alaihi wasallam o seli kɛcogo i bɛ nin f'a ye mɛ n'a tigi ko ko karamɔgɔ ne b'a fɛ ka arakan mugan de seli a f'a ye baasi si t'a la i ka arakan mugan seli dɔ ko karamɔgɔ ne tun b'a fɛ ka bi saba de seli a a bi saba seli o ka ɲi kosɛbɛ o seli baasi si t'a la i bɛ witiri seli cogo min na o tuma na i b'o fana ɲɛfɔ a ye mɛ n'i ko bi su ye arakan fila dɔrɔn ye i y'a tigi ka baara ɲuman koron a bolo bɔn n'i nan'a fɔ bi su na arakan tan ye n'o y'a sɔrɔ tan yɛrɛ fana selili fanga t'ale la i nan'a tigi jagoya bila baara la a fanga tɛ se mun na donc an kana hakɛ kɛ foyi la kira ma hakɛ kɛ mun na n'an y'o kɛ dɔrɔn an ye diinɛ ɲagami mɔgɔw bolo dɔɔni o cɛ ka jugu kosɛbɛ an k'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn ka wuli ka dugu kilamafɛ seli kɛ mɛ a hakɛ ko ye k'i makun a kan fo n'a yɛrɛ y'i ɲininka a la ala ka faamuya d'an ma an balimakɛ ka ɲininkali bɛ a ye dugu damadɔ fɔ afiriki yan k'ale taara dugu bɛɛ la wa ale taara dugu fɛn fɛn na a bɛnna ni janaja y'a dugu kelen kelen bɛɛ la u duguw ka kaburudonw kɔnɔ ale ma nisɔndiya sɔrɔ dugu ninnu na ka sababuya kɛ dugu nin kaburudonw bɛ cogo min paseke k'u kɛlen don ka kaburu ninnu masiri i n'a fɔ n'i taara kerecɛnw ka kaburudonw na u ka kaburuw masirilen don cogo min bɔn ale taara ni silamɛ dugu ninnu na k'u bɛɛ ka kaburu fana masirilen bɛ nin cogo kelen na bɔn ale kɔni t'a dɔn yala eh, ale ye kuma min mɛn k'a fɔ k'a tɛ bɛn ka kaburu jɔ ka kɛ karo ye o hadisa de man kɛnɛ wa walima adamadenw b'u yɛrɛ sago baara de la wa walima mun de bɛ ayiwa an balimakɛ yɛrɛ kabakoyalen don ɲɛnamaya ko la cogo min an bɛɛ kabakoyalen de bɛ ten koyi mhm. paseke hadisa kɛnɛmaw de bɛ ka kɛ hadisa dɔyifu ye a kɛlen bɛ i n'a fɔ diɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ ka se yɔrɔ la sisan ka fɔ ala ko tan kira ko tan o tɛ ka diɲɛmaw aranze tuguni kuwa mɔgɔ minnu yɛrɛ b'u ɲɛ o ye karamɔgɔw de ye ala ka kumakan k'o bila a yɛrɛ hakilina k'o bila o nɔ la ala kira ka kumakan sallallahu alaihi wasallam k'o fili kɛrɛfɛ ale yɛrɛ ka hakilina k'o de don mɔgɔw kun na diɲɛ bɛ ka marise ten de kuwa a bɛ ka marise ten de dɛ i kabakoyalen don cogo min na hakilima bɛɛ lajɛlen kabakoyalen don diɲɛmaw bolo cogo kelen na wala ko bɛɛ de ɲagami ɲagami ɲagaminen don sisan ko bɛɛ lajɛlen de ferekelen don kunu karamɔgɔw ye kuma jɛlen fɔ an ye cogo min ka sɔrɔ u natalen tɛ mɔgɔ ka jaman na u natalen tɛ mɔgɔ ka nafolo la u natalen tɛ foyi la u bɛ ka ala ta de fɔ turu selen bi tile ma karamɔgɔ caman ye sira bila n'o tɛ ala kira ka hadisa jɛlen bɛ musilimu bɛ na n'a ye ala kira ye fatanni kɛ an tajsisil qubur ka fɔ maa si kana kaburu jɔ ka kaburu ka kaburu kɛ i n'a fɔ karo ka kaburu jɔ k'a lakori ka karo k'a la walima ka mariburu k'a la alakira sallallahu alaihi wasallam ka ye fatanni kɛ ka bɔ nin na ko maa si kan'a kɛ ka tila k'a fɔ ko maa si kana sigi kaburu sanfɛ maa kana sigi kaburu sanfɛ mɔgɔ kana jɔli kɛ kaburu kan wala ka so jɔ kaburu kan ko mɔgɔ kana nin fɛnɛ kɛ i yɛrɛ kana jɔ a kan mɛ so yɛrɛ fɛnɛ kana na jɔ a kan alakira nin bɛɛ lajɛlen fɔ sallallahu alaihi wasallam bɔn minnu kan ka nin kuma yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye olu yɛrɛ bɛ ka kaburu kɛ cogo min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la karamɔgɔ caman y'a ka kaburu labɛn kaban i yɛrɛ ka kaburu kan ka kɛ cogo min n'i sara k'a ni kunfinw ka kaburu bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara kɛ nin de a kɛlen bɛ i n'a fɔ diɲɛ kɔnɔ an y'an ka sow jɔ k'a cɛɲa ni ɲɔgɔn ta ye cogo min an bɛ ka kaburu fɛnɛ kɛ ten ten de wala an bɛ ka kaburu kɛ ten bi n'i donna kaburudo dɔw kɔnɔ kaburu yeli kan ka saya hakilina min don mɔgɔw la o banna kaburu yeli kan ka to mɔgɔ miiri ka taga ala ko la cogo min o banna kaburu yeli kan ka to e yɛrɛ kan k'i labɛn don dɔ i fɛnɛ ta bɛna se kaburu yeli t'o yira mɔgɔw la tuguni o tɛ kira ka hadisa bɛ sallallahu alaihi wasallam a ko kad kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur ala fazuruha ne kun y'aw fatani k'aw kana taa kaburu ziyara mɛ sisan a ye taa nafa fila b'a la a b'aw fatani ka bɔ diɲɛ diɲɛ kanukow ni fɛnw ko kaburu yeli bɛ o mabɔ aw la kiyama fɛnɛ kanu ka b'o don a b'aw labɛn kiyama ko kama mɛ e ka kaburu lajɛ bi n'i donna kaburudow na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw b'u ka kaburu labɛn cogo la filuru dalen bɛ dɔw ta sanfɛ dɔw yɛrɛ kɛlen don ka gardien de ta chaque semaine u bɛ taa ka karo jɔsi bɔn hali tɔgɔ yɛrɛ bɛ sɛbɛn pilaki min na yɔrɔ o kiri n delila k'o f'i ye darisu tɛmɛnlenw na o bɛn n'o bɛnbaliya bɔn o tɔgɔ sɛbɛn yɔrɔ ko fɛnɛ k'o fɛnɛ k'a dama ko o harmoniser cogo dɔ fɛnɛ na k'o ni pilaki jalan dɔɔni yɛrɛ fɛnɛ bɔ ka kaburu kɛ i n'a fɔ an bɛ ka so dɔ de jɔ so min ye diɲɛ so masiri ye alors que nin minnu taara kaburu kɔnɔ olu yeli olu taara e de ɲɛ yanni e fɛnɛ taa don cɛ e ka labɛn dɔ kɛ parce que e tɛna to tan tan bɛɛ kɛlen don k'i yɛrɛ ɲinɛ nin kɔ yanni kaburu ka saya jigin an kɔnɔ sisan kaburu yɛrɛ bɛ ka diɲɛ diɲɛ de yira an na n'i ye kaburu ye sisan de i hakili bɛ taga diɲɛ na i hakili yɛrɛ tɛ taa saya la fiyewu o tuma n balimakɛ i kabakoyara cogo min a bɛ kabako kun bɔ i kabakoyara cogo min na a bɛ kabako fɛn bɔ ka d'a kan ala kira ye fatanni kɛ ka bɔ nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ma sallallahu alaihi wasallam hadisa jɛlen don jabiri ka hadisa b'a la musilimu kɔnɔna la a ma dogo k'a fɔ ala kira ye fatanni kɛ an yujasasal kabura aw yuqada alayhi aw yubna alayhi k'a fɔ k'an kana kaburu yɛrɛ marine ka kaburu yɛrɛ cɛɲɛ cogo dɔ ka karow ni fɛnw k'a la walima maa dɔ k'i sigi kaburu sanfɛ o kana kɛ walima maa dɔ ka jɔli kɛ kaburu ala kira ye nin bɛɛ de fatani karamɔgɔ bɛɛ b'a dɔn mɛ an bɛɛ bɛ ka ɲɛ cɛ a kan bi tɔgɔ kama an bɛɛ bɛ ka ɲɛ cɛ a kan bi nin ye ne ka tagasira ye maliki tagasira ko bilara shafi tagasira ko bilara ni hanbali ka ta o banna karamɔgɔ karisa ka mazihabu karamɔgɔ karisa ka tagasira diɲɛ bɛ ka marcher ten de o de kama i kabakoyara n'o tɛ kunun n'i kun bɔra dugu kelen na ka taa diɲɛ dugu fɛn fɛn i bɔra ka diinɛ faamu to i bolo cogo min na o kelen de kun b'olu yɔrɔw la mɛ ko bɛɛ ɲagamina sisan karamɔgɔ an ka jɛ ka duwawu de kɛ diɲɛ fiɲɛ nin a bɛ jɔ jɔ cogo min na ala ka hɛrɛ di an ma o dun tɛ fɔ an yɛrɛ kɔ an yɛrɛ de bɛ hɛrɛ ɲini n'o tɛ e filɛ ka fɛn fɛn ye kaburudon na bi nin si tɛ bɛn kaburu man kan tɛ ka jɔ karo man kan tɛ ka k'a la kaburu yɛrɛ man kan tɛ yiri man kan tɛ ka turu a kunyanfan na filewuru man kan tɛ ka da sanfɛ i n'a fɔ kerecɛnw b'u ta kɛ cogo min bon silamɛw yɛrɛ nana don o la bi k'o minɛ kerecɛnw na ka kaburudon yɛrɛ bɛɛ kɛ yirituw ye k'a bɛɛ kɛ filewuruw ye k'a bɛɛ kɛ bi cɛ ni muso yɛrɛ bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ k'u taara ziyara la hali n'o y'a sɔrɔ o kuma nin dɔnnikɛlaw ka ɲɔgɔn sama kɔni b'a la mɛ musow bɛ don kaburudon yɛrɛ la cogo min doncogo yɛrɛ tɛ maa si hakili yɛrɛ jigin saya la ani kaburu yɛrɛ kɛcogo bon maa k'i pari ka kale yɛrɛ tigɛ ɲɛkɔrɔ k'e taara kaburu ziyara la ko ka d'a kan a fɔra i ye ko muso ka kaburu nɔ taga ko haramu tɛ hali ni haramu tɛ ne y'o bɛɛ fiyewu n'an bɛ mun kuma la don min na an b'an da s'o ma mɛ e fɛnɛ filɛ ka taga cogo min ka fereke mɔgɔw cɛla i kɔni b'a dɔn o kɔni ye haramu ye an balimakɛ ko k'ale ka baara ye pirisingi de ye quoi pirisingi ale bɛ pirisingi baara de kɛ donc mɔgɔw bɛ taa finiw bila olu fɛ yen ka tila ka ɲinɛ u ka finiw yɛrɛ kɔ pepepe olu t'a tigiw yɛrɛ dɔn u t'a dɔn a tigiw bɛ bɔ yɔrɔ min na k'ale tɛ foyi dɔn a la o tuma ale yɛrɛ b'a ye fini dɔw mɛnna dɔrɔn ale bɛ a di eh, a ka baarakɛla dɔ ma ten o k'i yɛrɛ mako dilan n'a ye k'ale b'o baara kɛ bon ale b'o fini minnu di ka sɔrɔ m'u tigiw ye ta ale bɛ k'o baara min kɛ ko yala ale bɛ ka haramu kɛ wa bon an b'a fɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛn sawaba ma ala ka hɛrɛ k'an ye bon nin ko nin eh, an t'a dɔn fini ninnu bɛ diire min k'e bolo hmm, an t'a dɔn a bɛ diire min k'i bolo n'o tɛ i bɛ ka mun kɛ baasi t'a la mɛ i kana perese parce que dati b'an ka dumunifɛnw na cogo min dati bɛ an ka donfiniw fana na ten dɛ hmm, dati b'an ka donfiniw fana na o cogo kelen na fini min bɛ yen n'a kan ka don an ka hakili to a la fini minnu bɛ yen n'a kan ka don n'a fini mɛnna mɛn cogo dɔ la an bɛɛ lajɛlen k'a bila an kun na fini bɛ kɔrɔ n'a kɔrɔla barika bɛna ban a bɛ farafara a yɛrɛ ma o fini fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ k'a barika bɛ ban a bɛ farafara o y'o tolilen o y'o fana dati de bannen bɔn hali n'i m'a di mɔgɔ dɔ ma k'a don n'a tigi yɛrɛ nana a tɛ se ka maga a la n'a magara fini na dɔrɔn fini bɛɛ bɛ mugumugu a tigɛ kɔnɔ bɔn o ye tiɲɛni de bɔn ni e y'a dɔn ko fini bɛ ka se o dati la baasi t'a la i bɛ k'a kɛ cogo min na o tɛ haram ye mɛ i kɔni bɛ hakili to a la i ye fini hakɛ mun di i k'i hakili to jate la a bɛ se ka kɛ a tigi bɛ na n'a tigi seginna ka na tuguni kana fɔ ko n y'a kɛ saraka ye hali n'i y'a fɔ n'a tigi ko k'i k'a sara i b'a ka fini ɲɔgɔnna d'a ma wala i b'a d'a ma mɛ n'a tigi ma na tuguni o tuma na e y'a di mun ma i b'a fɔ de ala ka a baraji lase finitigi ma n'o tɛ e tɛ dɛ a kɛlen bɛ komi e ye finitigi dɛmɛ ka baraji dɔ de lase a yɛrɛ ma e b'o de kɛ kuwa i ye finitigi dɛmɛ ka baraji dɔ lase a yɛrɛ ma i bɛ baara kɛ n'o de mɛ e kan'a kɛ ni i yɛrɛ ŋaniya ye a bɛ kɛ ni finitigi yɛrɛ de ka baara ye a kɛlen bɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ ka juru b'i la i ye wari sɔrɔ wagati min na k'i bɛna a ka juru sara i y'a tigi ɲini i ma a tigi ye o tuma i bɛ wari nin kɛ sarakati i b'a kɛ sarakati ye a tigi tɔgɔ la paselikɛlaw bɛ nin kuma ninnu fɔ an ye ka caya mɔgɔw bɛ taa fini d'u ma ko k'a paseya fini dɔw bɛ kalo duuru kalo wɔɔrɔ a b'u bolo u tɛ tigi dɔn a la bɔn fini dun mana se hakɛ dɔ ma dɔrɔn a bɛ tiɲɛ de bɔn fini ninnu i k'o di fantan dɔ ma o k'o don ala k'o baraji lase finitigi ma o fana ka fisa fini ka toli e bolo e sirannen don k'i yɛrɛ debarasa a la mɛ n'i m'i yɛrɛ debarasa a la fana fini bɛna toli a tɛna kɛ n'a tigi ye nafa la bɔn e kun kan k'a di mun fɛnɛ ma k'o tigi sutura yanni waati cɛ bɔn o tigi fɛnɛ tɛna nafa si sɔrɔ a la o tuma na baasi t'a la an balima peresingi baarakɛla i ye o mun fɔ baasi t'o la o baara bɛ se ka kɛ o tɛ haramu ye ɔ i bɛ hakili kɔni to a la i kana peres'a kɛli la fo n'i nana jigilatigɛ k'a fɔ ko n'i ma nin di sisan o ye fini tiɲɛnen ye ala k'an bɛn sawaba ma an balimakɛ dɔ ka ɲininkali bɛ tɔgɔ nin na a ko ale kɔni silamɛyara mɛ ale kɔni tɔgɔ kun ye piyɛri de kerecɛn de kun don ale tɔgɔ kɔni kun ye piyɛri ye bɔn hali ale silamɛyalen bɔn ko ale wajibiyalen don a ka tɔgɔ nin bɔ piyɛri la ka silamɛ tɔgɔ d'a la wa walima a k'a to piyɛri la bɔn problɛmu ye min ye ne yɛrɛ ti piyɛri kɔrɔ de dɔn kuwa ala n ti piyɛri kɔrɔ kɔni dɔn emmanuel n kɔni b'o kɔrɔ dɔn n bɛ emmanuel kɔrɔ dɔn wala o bɛ kɛ kerecɛnw na kosɛbɛ a tɔgɔ silamɛlama bɛ yen mɛ pierre n tɛ pierre kɔrɔ dɔn a bɛ se ka pierre kɔrɔ fɔ n fɛnɛ n t'o dɔn ni pierre kɛra tɔgɔ jugu ye k'a fɔ ko tɔgɔ min don a bɛ kerecɛnya de sabati a bɛ taa kerecɛnw de ka favɛrɛ la n'a fɔra dɔrɔn bɔn kerecɛnya de kɔni yɔrɔba dɔ don an b'a fɔ i ye k'i tɔgɔ yɛlɛma i b'a yɛlɛma i bɛ silamɛ tɔgɔ dɔ da i la silamɛ tɔgɔ dali tɛ komi i ye arabu tɔgɔ da i la dɛ hali an yɛrɛ ka bamanan tɔgɔw an ka maraka tɔgɔw a tɔgɔ ɲuman dɔw bɛ yen mun tɛ arabu tɔgɔ ye mɛ a bɛɛ tɔgɔ ko silamɛ tɔgɔ ɔ mɛ n'i yɛrɛ ko ko tɔgɔ min bɛ yen ni mɔgɔw b'o de jate silamɛ tɔgɔ ye kosɛbɛ i n'a fɔ muhamadu ibrahim abdullah an kɔni b'a ye kosɛbɛ kerecɛn minnu bɛ silamɛya ka caya a caman b'u tɔgɔ da alakira de la dɔw b'u tɔgɔ da abudulahi la n'o ye ala ka jɔn ye an b'o caman ye mɛ n'i yɛrɛ ko i b'i tɔgɔ da ibrahim i b'a da isaq i b'a da usman i b'a da ali la baasi tɛ nin si la i bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ bɔn n'o y'a sɔrɔ hali piyɛri ye tɔgɔ ɲuman ye mɛ anw ka sosiyete la yan n'a fɔra mɔgɔ fɛn fɛn ma ko piyɛri hali n'i bɛ ka seli misiri la bɔn a wasuwasu bɛ kɛ mɔgɔw kun na dɔɔni b'a ko a ah, kerecɛn fɛnɛ ni seli misiri kɔnɔna la a kɛlen bɛ i n'a fɔ ni kerecɛn dɔ ko k'ale tɔgɔ ko musa b'a ko a ah, kerecɛn fɛnɛ tɔgɔ ka kɛ musa ye bɔn pour que k'o wasuwasu nin evite ka bɔ i kun na o tuma na i bɛ tɔgɔ nin yɛlɛma kuwa mɛm si ni piyɛri tɛ tɔgɔ jugu ye mɛ piyɛri tɔgɔ bɛ tɔgɔ wɛrɛ min corresponde an ka diinɛ kɔnɔna la o tɔgɔ dɔ bɛ ɲini k'o da i la walasa i ka bɔ bisigiya kɔnɔ i ka bɔ sigasiga kɔnɔ i kana don fɛn kɔnɔ mɔgɔw bɛna fɛn dɔ miiri ka ɲɛsin i ma kuwa wala i b'i yɛrɛ yɔrɔ ɲuman janya ka b'olu baaraw la wala mɛ pour que n k'a fɔ i ye ko piyɛri ka ɲi a man ɲi fo ne yɛrɛ ka piyɛri kɔrɔ dɔn fɔlɔ mɛ yann'o kɔni cɛ an kɔni b'a fɛ hali n'i y'a kɔrɔ dɔn piyɛri kɔni mana fɔ dɔrɔn bɛɛ hakili bɛ taa kɛrɛcɛnya de la bɔn e dun ko k'i tubira ka b'o la ka ban bɔn mɔgɔ hakili bɛ taa silamɛya la ni tɔgɔ min ye o tɔgɔ dɔ ɲini k'o da i yɛrɛ la n balimakɛ ala k'an bɛn sawaba ma an balimakɛ ko k'ale b'a fɛ k'a dɔn ala kira den fɔlɔ tɔgɔ ye jumɛn ye ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ye den fɔlɔ fɔlɔ min sɔrɔ ko jɔn de kun don tɔ ye dɔnnikɛla fan caman caman caman caman caman a 99 pourcent a bɛɛ bɛ mun kan ala ka ciden den ye wolonfila de o den wolonfila wɔɔrɔ bɛɛ bɛ ba la n'o y'an ba khadija ye an ba khadija de ala kira den bɛɛ sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam kelen pe de bɛ yen o de fɛnɛ b'a dama ba la n'o ye ibrahim n'o o ba ye mariyatu bun shamon alqibtiya o tuma na ibrahim ba a ba la tɔ wɔɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ ba kelen na an karamɔgɔ n'o ye alaalama ibn qayyim aljawziya ale kɔni y'a yira k'a fɔ ala kira den fɔlɔfɔlɔ k'o de kɛra kasimu ye ibn qayyim taara nin de fɛ ala kira den fɔlɔ k'o kɛra kasimu de o de kama ala kira yɛrɛ bɛ

den wolonfilanan o de kɛra ibrahim alayhisalatu wasalam maana alayhisalam ala kira den fɔlɔ ye kasim ye a den laban o de kɛra ibrahim ye mɛ nin den minnu filɛ u ma jɔ pasike u ma siw sɔrɔ kosɛbɛ caman sara denmisɛnninya kɔnɔ misali la sisan ni kasimu yɛrɛ ta k'a lajɛ kasimu yɛrɛ bangeli kalo tan ni wolonfila na takriban kalo tan ni wolonfila kasimu fatura kasimu fatura o de la bɔn n'o bɔra la denmuso ninnu bɛɛ furula denmuso ninnu bɛɛ lajɛlen furula zeyinabu furula rukiya yɛrɛ o furula usman bun afani ma o fatulen umu kulusumi an b'a fɔ minnu ma yan ko korotumu korotumu umu kulusumu don o sɔrɔla ka di usumani bun afani ma bɔn ala kira denmuso bɛɛ ka kɔrɔ ni an ba fatumatu de denmuso bɛɛ ka kɔrɔ ni fatumatu ye o de furula badara ali ma radiallahu anhu o tuma na eh, den cɛman ye saba ye kasim abdullah ibrahim den musoman ye naani zeinab rɔkaya umu kulsum ani fatumatu denmusow kɔni ye si dɔ sɔrɔ parce que u bɛɛ sera ka furu a bɛɛ furula hali furu kɔfɛ n'u ma sugu san janba sɔrɔ mɛ a bɛɛ kɔni furula mɛ den cɛman ninnu de ma jɔ wala den cɛman ninnu si ma jɔ si ma kɛ baliku ye u bɛɛ fitininama fitininama de fatura bon ala kira kɔni denw kɛra tan de sallallahu alaihi wasallam mun bɛ fɛ k'a dɔn den fɔlɔ ye mɔgɔ min ye nin de kun ye ala ka ciden den fɔlɔ ye n'o ye kasim ye mɛ u kun bɛ ala kira wele yɛrɛ fɛnɛ ka ko tɔyib ani tɔhir wala dɔnnikɛlaw ko k'o ye majamukan ye mɛ ko den kun tɛ yen mun tɔgɔ ye tɔyibu ye den kun tɛ yen mun tɔgɔ ko tɔhir n'o tɛ dɔw bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ a denw ye mɛ dɔnni dunkɛ caman bɛ mun kan k'o ye ka alakira majamu parce que alakira ka sanu tɔyib ɲuman don tɔhir a ka sanu donc alakira majamukan de kun don k'o t'a ka denko yɔrɔ yira an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn a sawabalama ma an balimamuso dɔ ka ɲininkali bɛ tuguni na a ko cɛ min bɛ yen ni muso fila b'i bolo mhm. muso fila bɛ cɛ min bolo i ka susi bɛ muso min fɛ yen o nana jɔ o nana a ka kalo ye n'o y'a ka hayida ye susi bɛ muso min fɛ o y'a ka kalo labɔ ye bɔn ale kɛlen k'a ka kalo labɔ ye cɛ sinna k'a ka minɛnw ta k'a sɔrɔ susi b'ale de la muso min bɛ yen n'o tɛ kalo labɔ la ka taga o fɛ yen hmm? muso min bɛ yen n'o tɛ kalo labɔ la ka taa o fɛ yen bɔn an balimamuso ko ko yala nin bɛ bɛn wa ayi nin tɛ bɛn dɛ a bɛ bɛn fo n'a kɛra bɛnkan y'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma kɛ ni bɛnkan y'aw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ bɛn dɛ misali la sisan e ka susi bɛ muso min fɛ yen e taara sɔrɔ o muso bolo bɛ ji la hmm, o muso bolo bɛ ji la e ye sira ɲini o muso fɛ karisa ayiwa komi e bolo bɛ ji la vraiment ne bɛ fɛ ka taga yɔrɔ dɔ nin na n'i ye sira di yan n'a ko ko kɔkɛ basi si t'a la taga yen n ye sira d'i ma walahi a tɛ n tɔɔrɔ ɔ n'i taara yen foyi t'i kan o la hali n'i taara dɔɔnin fɛ yen ni fɛn tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ i ma basi kɛ i ma hakɛ fana tiɲɛ mais e ni muso ma bɛn a kan muso min ta ye su ye o ma sira d'e ma i ma sira ɲin'a fɛ e kɔni y'a fɔ dɔrɔn e ye cɛ de ye i bɛ sago b'i ka du la fɛn min ka d'i ye i b'o kɛ fɛn min ka d'i ye i b'o kɛ o tuma na e, e nana sɔrɔ ayiwa kɔmuso ta cogo la ten i ko i bɛ dilan ɲin'a fɛ ko ko a ne man ɲi bi bon e sina ka dimi ten ka suru misɛnninw ciciliw daminɛ k'i puruti puruti ka sin ka i ka minɛnw cɛ ten k'i ɲɔ ka ɲɔ ka dara kɔrɔ kɔni ka sin k'i ɲun i ka dara dɔ kɔrɔ ten ka sira minɛli daminɛ k'e bɛ taga yɔrɔ dɔ in na bon e bɛ taga yen k'a sɔrɔ e kan ka si min fɛ e ma sira ɲini o fɛ n'e ma sira ɲini o fɛ e bɛ taga yen cogo di n'i ko i bɛ taga o yɔrɔ la k'a sɔrɔ i kan ka si min fɛ e ma sira ɲini o tigilamɔgɔ fɛ i ye haramu de kɛ dɛ parce que karisa n b'i fɛ su in na o bɛɛ tɛ k'a fɔ ko fɛn bɛna tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o voilà o bɛɛ tɛ ko fɛn bɛna tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ tin dɔ de bɛ yen quoi muso yɛrɛ hakili bɛ sigi kuma dɔ la n'a n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn kan so kɔnɔna la bon a bɛ se ka kɛ yɛrɛ bana dɔ bɛ muso la cɛ de kan k'a dɛmɛ hali olu fura n'o fɛn ninnu bɛɛ kɛcogo la walima o kan ka sɔli ka wuli dɔ kɛ a hakili b'i la k'a fɔ e de bɛna ale lawuli bon su si kun ma dabɔ dilanko dɔrɔn kama o ni e y'a faamu dɔrɔn n bɛ karisa de fɛ yen parce que an bɛɛ hakili bɛ dilan la i y'a jɛ dɛ muso mago bɛ cɛ la sira wɛrɛ fɛ a fɛ yen min tɛ dilanko ye bon k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko o bolo bɛ ji la k'i ka minɛnw cɛ dɔrɔn parata parata parata k'i bɛ taga in fɛ ka mankan misɛnninw ci k'a sɔrɔ i bɛ min fɛ yen nɔ o ma sira d'i ma balimakɛ i ye muso tɔɲɔ dɛ voilà i ye muso tɔɲɔ i ka yafa ɲin'a fɛ saya kana o sɔrɔ ka muso ka hakɛ gulonnen to i la nin cogo la tan o ye fɛn ye fɛn min n'a cɛ ka jugu mais ni muso yɛrɛ de ko i ma ko n ye sira d'i ma taga basi si t'a la taga i bɛna taa yɔrɔ dɔ min fɛnɛ na o fɛnɛ ka na ban ka dilan d'i ma ko bi t'ale ka don ye bon i b'ale lafaamu i b'a fɔ a ye ko a min ka don don o de ko ko n ka na yan voilà min ka don don o de ko n ka na yan i b'ale fana nafaamu ne bɛ kuma dɔ fɔ aw ye ni communication tɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ kuma o kuma problème de bɛ wuli foyer kɔnɔna la an tɛ communiquer o de kelen don ka mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ ala ka faamuya di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma